bɛ dabagamɔgɔn ni kɛnɛ kan ani an ka belebele bɛ ɲɔgɔn bolo min tɛ kɛnɛ ni karamɔgɔ dogolen bilen mun na ala tun bɛ sun yɛrɛ fana tiɲɛfɛn minnu bɛ sun kɔnɔ yen ni ma ni min kɔlɔsira i ka sun bɛ caya ka mɔ a ye fɛn damadɔ caman fɔ olu la ni ala ka jɛ inshallah bi an bɛ ɲɔgɔn bolo bi ta walanda ye min ye o de ye sun ladabu ye baara o baara i b'a sɔrɔ ladabu dɔw b'a la n b'a hali ni denw ni ɲɔgɔn cɛ walasa den ka kɛ dɔgɔden ye

jurusiraw bɛ labila n'o de ye 20 71 76 95 mugan bi wolonwula ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru ni maa min ye wele kɛ na inshallah i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a shakisa ma bi walanda kan ka boli fɛn min kan o de ye adabu siyam sun ladabu ye fɛn jumɛn ye n bɛ fɛ k'o dɔn ladabu minnu b'a la ani ladabu yɛrɛ ye arabukan ye n'an bɛ se ka bamanankan yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ dɔn walima laɲini minnu b'a la

eh, larabukan na nasira fila b'a la nasira fɔlɔ n'o ye adabu ye o bɛ tali kɛ mun ye larabu jeturaw olu ka dɔnni n'a bɛ f'o ma ko littérature nka an ka nin sigida in na an mago bɛ mun na n'a fɔra ko al adab o mago bɛ yanni ladabu yɛrɛ de la lamɔko ɲuman o la ala kira ka hadisi dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a b'i kanto la a b'a fɔ adabani rabbi fa ahsana ta'dibi k'a fɔ ne lamɔli masa ye n lamɔ ka ɲa a tilala ka n lamɔ cogo ɲa o tuma a lamɔ ko ɲuman ka ko kɛ ka ɲa o de ye ladabu ye ladabu kɔrɔ ye fɛn min ye fɛn o fɛn n'i b'a kɛ k'a kɛ a kɛcogo la ka sɔrɔ fili ma don a la n'o kɛra fɛn fɛn na o de ye ladabu ye o de ye fɛn ye k'a kɛ bonya kɔnɔ k'a kɛ karama kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fili i ma talon a la o de ye ladabu ye ala k'a faamu ko ɲuman di an ma nka o la nka n'an ko ko sun ladabu fɛn dɔw bɛ yen sun kɔnɔna la o bɛ sun ɲɛ an bolo de olu ye baraji ɲini yɔrɔw ye sun kɔnɔna la a dɔw bɛ yen olu ye wajibi ye nka dɔw bɛ yen o de bɛ sun baraji dafa an bolo walasa i ka sun baraji ka dafa i bolo f'i ka tɛmɛ o de la n'o tɛ e ta bɛ kɛ kɔngɔ ani minnɔgɔ muɲuni dɔrɔn ye o ladabu fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden n'i ye sun don i kan ka i nɛn minɛ ka bɔ haramu fɔli ma kabi sunkalo damina fo ka taga fo a banna nkalon kuma kana bɔ i da kɔnɔ nenni kuma kana bɔ i da kɔnɔ kuma jugu kana bɔ i da kɔnɔ i k'i nɛn minɛ ka bɔ haramu fɔli ma o cogo kelen fana na i senfo fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen fana minɛ ka bɔ haramu na ka i ɲɛ minɛ ka bɔ haramu yeli ma ka i tulo minɛ ka bɔ haramu lamɛnni ma ka i da minɛ ka bɔ haramu fɔli ma ka i sen minɛ ka bɔ haramu tagayɔrɔw ma k'i bolo minɛ ka bɔ haramu minɛni ma k'i kɔnɔbara minɛ ka bɔ haramu dunni ma o cogo kelen fana na k'i ka kurusijala ni tafebolo tanga ka hakɛ to ka bɔ haramu kɛli ma fɛn fɛn ni ala y'a da i farikolo la i k'a bɛɛ lajɛlen bila alaw tala sago la kabi sunkalo damina fo ka taga a fɔ k'a fɔ ko a ji minna an b'o sɔrɔ alakira yɛrɛ ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wasallam bukhari nana ni mun ye a ka sahihu kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ abu huraira ta yɔrɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam qala allahu ko alaw tala y'i kanto ale ma kullu amali ibni adam ko hadamaden bɛ baara o baara kɛ lahu ko i b'o k'i yɛrɛ de ye i bɛ baara o baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye illa assiyama fa innahu li ko fo n'a kɛra sun ye ko sun bɛ kɛ ale ala de kama sabula mɔgɔ min n'i sunna i bɛ se ka sun tigɛ ka sɔrɔ hadamaden si t'a kalama nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka sun don k'a tiimɛ tiɲɛ na o kɛra ala de kama baara fɛn fɛn bɛ i bɛ se k'a bɛɛ kɛ yɛrɛ yira la i bɛ se ka seli kɛ mɔgɔw ɲɛma samiya kama i bɛ se ka jaka bɔ mɔgɔw ɲɛma samiya kama i bɛ se ka taga hiji yɛrɛ la tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ yira bɛɛ bɛ se ka don o la i bɛ se ka sarakabaw yɛrɛ bɔ nka a tɛ kɛ ala kama a bɛ kɛ mɔgɔ k'a fɔ i ka ɲi walama mɔgɔw ka yani i tanu walama mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna nka baara kelen min bɛ yen i b'a k'i ni ala cɛ la i ni mɔgɔ si jɛ tɛ alaw tala ni e dɔrɔn de b'a dɔn o de ye sun ye o de la ala ko ko sun bɛ kɛ ale alaw tala de kama wa ana ajzi bihi ko ne de bɛ sunbagatɔ fana sara a ka sun na wa siyamu junnatun ko sun bɛ don hadamaden ni jahanama donni de cɛ alikiyama jɔ don mɔgɔ mɔgɔ n'i ye sun don i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na sun bɛ kɛ sababu ye ka kɛ kɔtɛrɛ ye ka kɛ bananbana ye i ni jahanama donni cɛ alikiyama wa idha kana yawmu sawmi ahadikum ko n'aw dɔla kelen ka sundon kɛra aw dɔla kelen mana sun don don min na fala yarfus k'i kana yani jurumu ko kɛ i kana haramu kuma fɔ wala yaskhab i kana kɛ sababu ye ka se ka tɔɲɔni fɛnɛ sira ta ka maa si sɛgɛrɛ i kana dajuguya kuma fɔ fa in sabbahu ahadun ko ni maa dɔ y'i neni k'i to sun na aw qatalahu walama mɔgɔ dɔ ye kɛlɛ baga i ma k'i to sun na dɔ y'i neni walama a ye kɛlɛ tigɛ i ma a ye ko bɛɛ k'i la falyaqul inni mru'un sa'im k'i k'a fɔ ne ye ala ka jɔn ye ala ka jɔn min sun don ala ye i kan'i t'a fɛ mɔgɔ mɔgɔ man'i neni sunkalo kɔnɔ ala kira ko k'i kan'i ta sara a la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ baga i ma sunkalo kɔnɔ ala kira ko k'i kan'i ta sara a la n'a ye ko o ko k'i la k'i k'a fɔ inni mru'un sa'im ne ye ala ka jɔn ye ala ka jɔn min n'a sunna ala ye donc nin b'a yira k'a fɔ ko an kan ka an yɛrɛ minɛ ka ladabu ta sunkalo kɔnɔna la o la ala kira ka hadisi wɛrɛ bɛ yen tuguni abu hurera ye o langali an ye bukhari nana a ka sɔhihu kɔnɔ ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kuma jugu ye k'a to yen kuma jugu fɔ nɛni jugu dajuguya nkalontigɛ haramu kumaw fɔ ka tila ka baara kɛ ni o ye tuguni e farikolo ka baara juguw kɛ i nɛn ka kuma juguw fɔ i ɲɛ ka haramu lajɛ o cogo kelen fana na i bolo ka haramu baaraw kɛ ko ala mago foyi t'a la e k'i ka dumuni ni ji to yen donc i bɛ dumuni toli min kɛ mhm. ka ji toli min kɛ k'i bɛ sun na ala mago foyi t'o la o kɔrɔ ye jumɛn ye baraji foyi t'i ka sun na donc sun dabɔ kun tɛ dɔrɔn mhm. k'i bila kɔngɔ ani minnɔgɔ la ala ɲɛsiranya don i kan k'i jija ala ɲɛsiranya baara bɛɛ ka dafa la nin ye sun a ladabu fɔlɔ ye an kan ka min ta sunkalo kɔnɔ sun ladabu filanan ye jumɛn ye almubadaratu bilfitr min ye n'a sɔrɔ k'a fɔ e, e, an k'an teliya suntigɛ la nka ka kɔn suntigɛ ɲɛ min bɛ yen o de ye ka kɔn ni sun tile kɔni binna dɔrɔn i ka sun tigɛ donc almubadaratu bilfitri i k'i teliya ka sun tigɛ n'a sabatira dɔrɔn k'a fɔ ko tile binna dɔrɔn i ka sun tigɛ an b'o fana sɔrɔ bukhari ka hadisi dɔ langalini na an ye min minɛna ka bɔ sahl bun saadi yɔrɔ sahl bun saadi ko ko alakira sallallahu alaihi wasallam qala ko alakira y'i kanto la yazalu nasu ko hadamadenw tɛ to u bɛ k'a fɔ bi khairin u bɛ hɛrɛ la hadamadenw ka hɛrɛ tɛ ban u nɔfɛ ma ajalul fitra ko ma dama n'u ye suntigɛ teliya ma dama n'aw ye suntigɛ teliya o de ye hɛrɛ ye aw kan o cogo kelen fana na alakira ka hadisi wɛrɛ bɛ yen tuguni anasi min langali an ye a ko k'ale ni alakira ale ye alakira ye ma la yuhsa a tɛ fɔ ka ban yɛrɛ ko ale ma deli k'a ye alakira tagara fitiri sali fɔlɔ fo k'a sɔrɔ k'a fɔ k'a ye sun tigɛ a ma deli k'a ye ko alakira ye sun tigɛ a yaani a ye fitiri sali ka sɔrɔ a ma sun tigɛ hadisi wɛrɛ bɛ tuguni ko hadisi in na alakira ka sɔhaba dɔ bɛ langalini k'an ye ko don dɔ olu ni alakira tun bɛ tagama na sallallahu alayhi wa sallam u bɛ dugutaga sira fɛ min na o la dɔrɔn tile binna tile binna o y'a sɔrɔ hali tile yeelen yɛrɛ ma ban tile binna yɔrɔ min na dɔrɔn alakira k'o ma ko an ka dɛgɛ nɔɔni ka d'an ma an ka sun tigɛ n'a ye o ko alakira inna alayka nahar ko tilefɛla b'i kan tile b'i kan ko tile yeelen ma tunu fɔlɔ an ɲɛ bɛ yeelenw na ala kira ko n k'i k'an ka dɛgɛ nɔɔni ka d'an ma a y'a fɔ tan sallallahu alaihi wa sallam o ye dɛgɛ nɔɔni ka di ala kira ma sallam a ye dɛgɛ in min a y'u yamaruya k'u fana bɛɛ ka dɛgɛ min k'u sun tigɛ o bannen min kɛ a y'i kanto u ma k'a fɔ

dɔ b'a jira k'a fɔ suntigɛ teliya baraji b'o de la ka tɛmɛ i ka suntigɛ ka retarder donc ɲininkali dɔ bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la mɔgɔ min n'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ sun na sun tigɛra yɔrɔ min na foyi t'e bolo i b'i sun tigɛ ni min ye donc yala o tigilamɔgɔ b'a kɛ cogo di o la o tigilamɔgɔ i t'i bolo don i kan kɔnɔ i n'a fɔ maa dɔw b'a jate cogo min na la o tɛ nka i b'a ŋaniya dɔrɔn k'a fɔ ko ne sun tigɛra i bɛ ŋaniya siri dɔrɔn ko n sun tigɛra a banna n'i ye ji sɔrɔ yɔrɔ min na o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ji min o yɔrɔ la donc ladabu min bɛ d'a kan ni sun tigɛra dɔrɔn a sabatira ko sun tigɛra dɔrɔn i k'i teliya ka sun tigɛ o de baraji ka bon i k'a fɔ k'i bɛ sun tigɛ to kɔfila la k'a retarder walama k'a fɔ ko n bɛ yanni fitiri sali fɔlɔ ka sɔrɔ ka n sun tigɛ la o tɛ ala kira ka tagabolo ye sallallahu alaihi wasallam n'a sabatira ko sun tigɛra dɔrɔn i ka sun tigɛ ladabu filanan bɛ da o kan tuguni ala kira tun b'a sun tigɛ joona wa tun b'a sun tigɛ ni tamaro de kana yuftiru bil aswadain tamaro ni ji ala kira tun b'a sun tigɛ n'o ye sallallahu alaihi wasallam donc n'a sabatira ko sun tigɛra wa a tun bɛ sun tigɛ fana wituru de la imma tamaro den kelen walama tamaro den saba walama tamaro den duuru a b'a kɛ o cogo la donc a t'a kɛ fɛn ye min bɛ se ka tila fila cɛ tuma bɛɛ kelen walama saba walama duuru n'o ye nombre impair ye a tun bɛ sun tigɛ o de la donc a cɛ ka ɲi fana n'i sera ka nɔnɔ kɛnɛ fana bila i ka sun tigɛ la nin fana bɛɛ ye sunna ye ka bɔ alakira yɔrɔ sa sallam ko alakira sa sallam a tun b'a sun tigɛ tamaro la n'a tun ma tamaro sɔrɔ don min na dun hasa hasawatin minal ma k'a tun bɛ ji dakuruɲɛ damadɔ foron dɔrɔn a banna tuma dɔw la hali tamaro ka sun tigɛ alakira tun t'a sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma ni sun tigɛra i ka i teliya ka tamaro i ka o de fɔlɔ kɛ fɛn ye i b'i sun tigɛ ni min ye o de ye alakira ka ladegeli ye sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka yanni ni suntigɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen i bɛ sɔrɔ ka olu d'a kan nka i k'i jija tamaro o ka kɛ a fɔlɔ ye nin ye ladabu filanan ye ladabu sabanan ye mun ye yanni mun ye a taahiru bisahur i ka min ye suguri dun fana k'o retarde i n'a fɔ an ka kunu walanda an da sera a ma cogo min na donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ sun na i k'i jija i ka suguri dun i k'a retarde k'a bila fajiri kɛnɛ wagati la k'a fɔ fajiri kɛnɛ bɛ ci wagati min na i k'a retarde k'a bila o la donc an b'o sɔrɔ mun ye anas yanni anas bun zeid ale anas ka hadisi don

alakira wulila ka taga fajiri sali la qultu ɲininkalikɛla ko k'ale y'i kanto zeyidu ma kam kana bayna al adhan wa sahur ko alakira ka suguri dunni ale ni suguri yanni misiri wulila k'a fɔ ko asɔlatu khairun minan nawm k'o fila furancɛ hakɛ tun ye joli ye misiri wulila k'a fɔ sɔlatu khairu minan nawm ani alakira ka suguridun dabilali ko furancɛ tun ye hakɛ joli ye qala ko zeyidu y'i kanto ale ma kadara khamsina aya ko alikɔrɔnɛ kalanna bɛ se ka aya bi duuru kalan furancɛ min kɔnɔna la i n'a fɔ an da sera a ma kunu donc aya bi duuru ka daminɛ miniti tan ka na miniti tan ni duuru la o furancɛ

i kana tɛmɛ 4h40 45 i kana don o kɔnɔna la donc n'o tɛ tuma dɔ la i bɛ taga farati la o fana ye ladabu dɔ ye an kan ka min ta bon ka kɔn fana ka dumuni kɛ k'i da baasi t'a la nka i yɛrɛ b'i yɛrɛ jɛ baraji caman na sabula alakira ka kuma caman b'o la a ko tasaharu fa inna fi sahuri baraka k'a ye suguri dun alahu taala kɛlen don ka barika don suguri la a ka hadisi wɛrɛ bɛ yen tuguni k'an ka suguri dun ko sabula yahudiyaw olu tɛ suguri dun yahudiyaw tɛ suguri dun donc anw alakira mantonw an ka suguri dun ka se k'an ni yahudiyaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o o de ye zuwifu ye donc o la a y'i kanto an ma tuguni tasaharu walaw bi jur'ati ma'in ko an ka suguri dun hali n'an bɛ ji dakuruɲɛ kelen de foro an kana sɔn cogo si la ka sun don fo k'a sɔrɔ an ye suguri dun donc suguri i b'a ŋaniya parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka dumuni kɛ dugu tila fɛ donc hali n'i wulila dugu tila fɛ ka ji dakuruɲɛ kelen min ni suguri dun ŋaniya ye baraji min fɔra suguri dun na i b'o sɔrɔ bon sɛk mustaf mɔgɔ min ye suguri dun o tigi ka sun baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ma suguri dun donc n'i ye sunjalan don i ka sun ka ɲi mɔgɔ si t'a fɔ sunjalan dɔw b'a fɔ ko sunjalan i ka sun tɛ la sunjalan ka ɲi suguri dunni ani sun kɛli tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la nka suguri dunni o y'a dama baraji ye ka fara sun kan donc mɔgɔ min suguri dun o tigi bɛ suguri dun baraji de sɔrɔ donc ni mɔgɔ min ma suguri dun i ka sun ka ɲi nka suguridun baraji e yɛrɛ yɛrɛ jɛ o la donc o la a y'i kanto a ma fana an ka suguri dun sabula suguri dun a b'an dɛmɛ sun na donc ni mɔgɔ min ye suguri dun e ka suguri bɛ to i kɔnɔ tile wagati caman na ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a sɔrɔ a ma suguri dun donc n'i ye suguri dun a b'i dɛmɛ sun yɛrɛ bɛ taga tigɛ ka sɔrɔ e ma sɛgɛn kosɛbɛ nka ni mɔgɔ min ma suguri dun ale yɛrɛ kabi tile yɛrɛ damina sɔgɔmada fɛ 8 heures 9 heures 10 heures bɛ se tuma o tuma o b'a sɔrɔ sun bɛ commencer k'ale tɔɔrɔ midi bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ tɔ foyi t'a la tile bɛ taga bin yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔ foyi den kelen de t'ale la donc ni mɔgɔ min tora o cogo la sunkalo bɛ taga se ɲɛfɛ dɔrɔn e bɛ dɛsɛ joona yɛrɛ sun na donc ka suguri dun nafa b'a la sabula a bɛ sunbagatɔ yɛrɛ dɛmɛ i ka se ka sun kɛ i ka se ka kɔngɔ ani minɔgɔ a ka se ka furancɛ jan tigɛ o la donc a dunni fana baraji b'a la ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ma suguri dun nin ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam nin fana ye sun a ladabu dɔ ye an bɛ nɛgɛjuru labila halisa a filɛbaa n'a lamɛnbaa kelen kelen bɛɛ ye ni maa min b'a fɛ ka don ka fara an ka jɛmukan na walasa ka ɲininkali tɛngo walima ni kumakan min b'i bolo folikan na inshallah n'i ye nɛgɛjuru sira kɔnkɔn i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20 71 76 95 mugan bi wolonwula ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru ni maa min wele kɛ na inshallah i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan eh, cheikh samba i da sera fɛn caman ma n'o de ye i ko kuma kɔnɔ kuma tɛmɛnen na maa min n'a ye sun don nka kuma dɔ sun bɛ tigɛ waati min na a ma se ka suguri sɔrɔ ka dun yala maa min fana ka sun tigɛ bɛ kɛ ni haramu ye yala o tigilamaa yɛrɛ fana ka sun fana tɛ tigɛ cogo di ale baara foyi t'a la a bɛ baara dɔ la mais baara nin sariya la baara nin ye baara haramuyalen ye mais yala n'ale ye sun tigɛ n'o olu k'i fɛnw ye yala a bɛ sun bɛ a bɛ fɛn kɛ sun na wa walima a tɛ fɛn kɛ sun na ee ala k'an bɛn sawaba ma sun donni ni sun tigɛli mhm. sun bɛ don ni fɛn min a n'a bɛ tigɛ ni fɛn min olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc n'i kɔni ye sun don ala kama mhm. sun sariya fɔra cogo min na k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ yanni fajiri kɛnɛ cili la ka na bila tile binni na o furancɛ kɔnɔ n'i yɛrɛ minɛ o kɔni i ka sun ka ɲi nka ka sun tigɛ ni haramu ye o kɔni k'i tulon kɛ alahu taala la donc baraji min kan ka sɔrɔ i ka sun na e yɛrɛ y'i ka baraji bɛɛ tiɲɛ i ka sun kɔni ka ɲi alikiyama i tɛ minɛ k'a fɔ k'i ma sun don madama n'i sera k'i yɛrɛ minɛ nin furancɛ kɔnɔ nka baraji min kɔni fɔra sun na nafa min b'a la o bɛɛ tagara k'i to kelen i ye min kɛ fana i bɛ i bɛ haramu fana o jurumu b'i nɔfila la donc mɔgɔ kan ka siran ala ɲɛ ka alahu taala bonya ka ala gasi sigi e tilenna kɔngɔ na ala ye e ka tila ka tag'i sun tigɛ fɛn na min tɛ bɛn ala ma tiɲɛ na o kɔni i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ka sun baraji tiɲɛ nka an tɛ se k'a fɔ k'i ye sun min don k'i ka sun ma minɛ la i ka sun minɛna nka e yɛrɛ y'i ka sun baraji bɛɛ de tiɲɛ ka bɔ i bolo an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sɔn a ma naam ayi donc o la ladabu min bɛ da o kan tuguni qiyamul layl o de ye sufɛ nafila minnu bɛ sali donc nafila minnu bɛ sali safo kɔfɛla la n'a bɛ f'o ma ko tahajud ɛ yanni tarawih o tarawih min filɛ nin o sabatira ka bɔ alakira yɛrɛ yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛ seli minnu kɛ safo kɔfɛlaw la donc n'a bɛ fɔ ko jɔko tan ni wolonwula donc ni safo banna dɔrɔn misiri kɔnɔnaw la kare kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ ni sunkalo sera e, nafila sali yɔrɔw bɛ caya donc o nafila sali min bɛ kɛ nin nin alakira yɛrɛ ka kɛ dɔ de ye sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto an ma a ka hadisi dɔ la yanni bukhari ni muslim u ye hadisi manfila u ka sɔhihu kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ abu huraira ta yɔrɔ abu huraira ko ko alakira ko kisi ani nɛɛma bɛ alakira ma man qama ramadan ko ni mɔgɔ min ye sunkalo yanni suw jɔ sunkalo nafila sali minnu bɛ kɛ n'i y'a nafilaw sali imanan i y'a kɛ limaniya de kosɔn alahu taala de y'i bila a la i b'a kɛ ala kama i tɛ k'a kɛ yɛrɛ yira la i tɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini na i tɛ k'a kɛ maaw ɲɛma saameya kama tɔw y'a kɛ n m'a kɛ o tɛ nka limaniya yɛrɛ de y'i bila e ka wuli ka taga sali in kɛ ala kama wahtisaba sara min fɔra k'o bɛ sɔrɔ sali in fana na i bɛ nata k'o sara de ɲini ala bolo i bɛ ka o sara in de ɲini ala bolo gufira lahu ma taqaddama min dambihi i ye jurumu min kɛ ka kɔn o sunkalo ɲɛ ko ala b'o jurumu bɛɛ jɔsi nin alakira de ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam bukhari ni muslimi min manfila u ka sɔhihu kɔnɔ hadisi jetura bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko hadisi in ka kɛnɛ donc o la nin hadisi min filɛ nin n'i ye nin jate minɛ alakira ko ni mɔgɔ min y'a seli imanan wahtisaba limaniya ani baraji ɲinini kama donc o b'a yira an na k'a fɔ sali n'i b'a kɛ i b'a kɛ ala de kama kelen wa i k'i jija fana a kelen kana fɔ i kɔ sabula a fɔra de man kama ramadan k'a bɛɛ jɔ k'a ban n sɛgɛnna bi o t'a la walama i k'a kɛ politiki ye e b'a dɔn sali bɛ jɔ ɛri min na k'i dɛn k'a to kɔfɛ fɔlɔ sali ban kuma ka na eretari la ka na dɔ kɛ e t'o sara sɔrɔ dɛ la alahu akubaru fɔlɔ o kan'i da alimami kɔfɛ ka sunkalo daminɛ fo k'a ban i k'i cɛsiri a la o cogo la nin mun filɛ nin i b'a sara sɔrɔ sabula ka d'a kan a tun bɛ kɛ nin mun filɛ nin an bɛ jɛ k'a kɛ misiri kɔnɔ seyidina omar ale de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na ni kab bun malik a y'o de bila mɔgɔw ɲɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔw seli sabula ka d'a kan alakira yɛrɛ tun b'a kɛ a ka wagati la sallallahu alaihi wasallam nka a tun bɛ kɛ cogo min na bɛɛ de tun b'a k'i yɛrɛ ye ni safo jiginna bɛɛ lajɛlen bɛ nafila in sali i yɛrɛ ye nka don dɔ alakira tun bɛ sali la min kɛ sɔhaba dɔw y'a ye misiri kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka na u jɔ alakira kɔfɛ u salila o dugusɛjɛ olu fana y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye jama dɔw nana ka na fara alakira nɔfɛ u selila alakira nɔfɛ yaani tarawi seli in na don sabanan kibaruya jɛnsɛnna min kɛ jama kɛra ka misiri fa tewu hali sigiyɔrɔ tɛ yen u bɛ ka alakira makɔnɔ alakira y'i kun bɔ ka jama lajɛ min kɛ alakira ko k'aw bɛɛ ka seli aw yɛrɛ ye sabula n siranna ni ne nana ka na nin kɔntini n'aw ye ala taala bɛn'a k'aw ma wajibi ye n'o kɛra aw dun tɛ se donc o kama hinɛ kama a mantonw na a ko bɛɛ k'i ta k'i yɛrɛ ye donc ale b'a kɛ a yɛrɛ y'a kɛ mɔgɔw tugura a kɔ nka a siranna de n'ale continuera n'a ye nin cogo in na ala kana n'a kɛ wajibi ye n'a dun kɛra wajibi ye a ka mantonw tɛna s'a kɔrɔ donc umar bun khatab komi alikɔrɔna tɛna jigin tuguni donc ale y'a ye ale ka wagati la mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ ka seli mɔgɔ fila bɛ ka seli mɔgɔ kelen b'olu ɲɛ ma mɔgɔ saba bɛ ka seli mɔgɔ kelen b'olu ɲɛ ma mɔgɔw tigɛ tigɛ tigɛ tigɛlen don misiri kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta k'i dama donc umaru y'a ye a n'ale ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka alimami kelen bila o ɲɛ ma o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan donc ale de ye jama fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ubey bun kab k'o bila k'u ka seli ni mɔgɔw ye donc ni umaru bun khatab ala kira dun y'an fɛnɛ yamaruya k'a fɔ ni ni khalifa cɛ naani ye min kɛ o y'ale fɛnɛ ala kira ka tagabolo ye sabula a ka hadisi bɛ yen aleikum bi sunnati wa sunnati lkhilafa rashidin a ye tugu ne ala kira ka tagabolo kɔ nka ni sahaba cɛ naani fɛnɛ mana min kɛ a ye tugu o fɛnɛ kɔ n'o ye abakari ye n'o ye umaru ye n'o ye usumani ye n'o ye ali ye radiallahu anhum ajmain ala ka jɛn ka b'u bɛɛ ma donc n'a ma ɲɛ alakira ko ni umaru ye min kɛ an ka o kɛ donc nin kɛli fana bɛ kɛ an fana ma sunna ye donc wajibi tɛ tuguni parce que alakira siranna mun ye o tɛna kɛ tuguni parce que wahayi wɛrɛ tɛna jigin tuguni o kama min ye a bɛ k'anw ma sunna ye an ka taga kɛ misiri kɔnɔna la an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'i kelen y'a sali o kɔni o ka ɲi nka n'i tɛ se k'a sali walasa i ka courage sɔrɔ i ka na jama la baasi foyi tɛ o la donc i kelen y'a seli o i y'a seli jama na o ka ɲi nka nin seli min filɛ nin ani sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabula dɔw b'a fɔ ko ne tɛ sun bi parce que n ma nafila sali nafila in salili ani sun kɛli o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i n'a fɔ an ye suguridun ta fɔ cogo min na n'i ye nafila in sali de k'a ban sara min fɔra i b'o de sɔrɔ a fɔra k'i ka jurumu min bɛ yafa dɛ ni mɔgɔ min nafila in sali k'a ban o tigi de b'o sara sɔrɔ nka n'e m'o kɛ e sen tɛ o sara in na donc o kama i kan k'a kɛ sunkalo kɔnɔ nka ni mɔgɔ min m'a kɛ dun i ka sun ka ɲi nka sara min kɔni fɔra i yɛrɛ jɛ o la donc alakira ladegeli don sallallahu alaihi wa sallam an k'an janto o yɔrɔ la nin fana ye sun ladabu dɔ ye ni o de ye su nafila sali ninnu ye naam imam sheikh samba i ka kuma kɔnɔ ye yala ni maa minnu nana retard la misali la y'a sɔrɔ alimami ye safo seli ka bɔ farida la nka ale nana bɛn ni alimami ka nafila ye yala maa minnu bɛ iqtida kɛ alimami nɔfɛ ka nɔminɛli kɛ alimami nɔfɛ k'a to nafila seli la k'u ka safo seli nɔfɛ yala bɛ taa walima tɛ nin min filɛ nin dɔnnikɛlaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a kiiti la dɔnnikɛlaw tilalen don k'a kɛ gurupu fila ye gurupu fɔlɔ o ye alimam malik ale tagara o tagasira in fɛ i n'a fɔ alimam abu hanifa ani ahmad bin hanbal olu bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ mɔgɔ min n'i nana sɔrɔ alimami bɛ sali la nafila sali don e dun ma farida sali a tɛ bɛn i ka don alimami nɔfɛ ni o eh, i ka farida ŋaniya ye a tɛ bɛn cogo si la sabula k'i ni alimami ŋaniya man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula alakira ka hadisi dɔ bɛ sa salam alakira ko ju'ila al-imamu liyutamma bihi alimami kɛra de a ka tugu a kɔ fɛn bɛɛ la donc aw ŋaniya ani alimami ta man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ alimami ta ye nafila ye e ta ye farida ye k'o tɛ bɛn cogo si la donc o kama ka da nin kan donc olu bɛnna kan k'a fɔ ni mɔgɔ min nana sɔrɔ alimami kɔni ye safo seli ka ban a bɛ ɲini i fɛ e k'i ka safo de juru sara fɔlɔ kɛrɛfɛ n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka don tɔw fɛ nafila la nin ye nin maa saba ka tagabolo ye nka alimamu shafi'i ale fana ka tagabolo y'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la n'i nana sɔrɔ alimami ye nafila sali k'a ban e bɛ don alimami nɔfɛ n'i ka safo ŋaniya ye ka d'a kan alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye muaz bin jabal radiyallahu anhu muaz bin jabal alakira ye jɛn d'ale ma ale tun t'a fɛ ka sali fɔ alakira nɔfɛ a tun tɛ fɛ ka fɔ seli kɔ alakira kɔ ale ka denbaya fana bɛ yen ale bɛ taga olu lasali donc n'a tun nana alakira nɔfɛ ani alakira bɛ jɛ u bɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'ale tagara ka so tuguni ale de bɛ kɛ alimami ye donc ale bɛ seli min kɛ n'u ye olu bɛ ale ŋaniya ye ale bɛ ka nafila de seli donc minnu b'ale kɔfɛ olu ka farida don donc o la dɔnnikɛlaw ko ka da nin kan a bɛ bɛn mɔgɔ ka sali alimami kɔfɛ hali n'aw ŋaniya tɛ kelen ye mɔgɔ min tagara nin tagasira fɛ o de ye alimamu shafi'i donc imamu shafi'i o ka tagasira de ye nin donc nin mun filɛ nin tagabolo ko don ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ ni nin fila fɛn fɛn ye dɔnnikɛlaw ka kuma b'a la wa bɛɛ lajɛlen ye an ka sunna karamɔgɔw de ye k'a daminɛ alimamu abu hanifa ale de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye o kɔfɛ alimami maliki bɛ da o kan o kɔfɛ imamu shafi'i bɛ da o kan ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni ahmad bin hanbal nin naani de dɔnnen don n'o tɛ yanni sunna alimamiw ka ca i n'a fɔ alimam yanni az-zahiri wa alimam yanni eh, u ka ca mun ye alhassan albasri yani eh, u ka ca alimamiw ka ca an ka sunna alimamiw na mais naani min dɔnnen don o de ye nin donc o la n'i ye baara kɛ ni nin min ye o kɔni a bɛɛ lajɛlen ye an ka dɔnnikɛlaw ka kuma b'a la donc nin mun filɛ nin ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama nin na kosɛbɛ samani ko tɛ ni min i ni minɛ walama n'i bɛ tagabolo min na i bɛ baara kɛ ni o tagabolo in ye ala k'an bɛn sawaba ma naam
an bɛ nɛgɛjuru sira labila halisa an balimaw ye ni maa minnu bɛ fɛ ka don ka ɲininkali kɛ u ka diinɛ kunnafoni dɔn nɛgɛjuru sira ye 20 71 76 95 mugan bi wolonwula ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru ni maa min ye weleli kɛ na inshallah i n'i karamɔgɔ yɔrɔ sɔrɔ imam shekh sanba tarawele an balima dɔw ka ɲininkali bɛ yan yanni an ka tɛmɛ n'an ka walandaw ye o de ye ko maa minnu bɛ yen n'olu ye silamɛw ye nin lahalaw na silamɛw ka lahala kɛcogo u bɛ kan ka hinɛ minnu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo kɔnɔ ye u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ minnu na kɛlɛ minnu bɛ kan ka ban bɛɛ sabalilen don maaw bɛɛ bɛ kan ka sun ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ kan ka seli ɲɔgɔn fɛ an balima diinɛ wɛrɛ maa wɛrɛ de filɛ k'a ye ale nana ka na silamɛya ka don sunkalo kɔnɔ ni sunkalo waati ye ko yala maa minnu silamɛyara ka bɛn ni sunkalo ye olu ka sun kiti bɛ kɛ cogo dɔ la
طيب ala k'an bɛn sawaba ma mɔgɔ min tun tɛ alisilamɛ ye nka ale alisilamɛyara sunkalo kɔnɔ o y'a sɔrɔ sunkalo daminɛna o la dɔnnikɛlaw ko n'a a silamɛyara yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ a bɛ ɲini a fɛ a k'i yɛrɛ minɛ a tɛ dumuni kɛ tugun a tɛ ji min donc n'a nana silamɛya misali bolo ma midi wagati ale silamɛyara a bɛ ɲini a fɛ k'a daminɛ o midi in na fo ka taga fɔ ko tile binna a kana dumuni kɛ tuguni a kana ji min tuguni nka sunkalo don minnu tɛmɛna a kan o sarali t'a ma wajibi ye olu tɛ sara a bolo parce que a bɛ yani silamɛya wagati mun na donc minnu tɛmɛna olu kɔni a t'olu sara na ayiwa sun min kɛra olu sarali tɛ a ma wajibi ye nka a ye bi ta min fana kɛ yala bi ta juru b'a la wa walama a juru t'a la donc dɔnnikɛlaw ye kuma fila fɔ o la mhm. donc dɔw y'a jira k'a fɔ madama n'a limaniyara mhm. yani bi don na a b'i yɛrɛ minɛ nka bi sun juru b'a la donc a b'o sun juru sara nka dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ayi n'a y'a sara baraji ɲini na a bɛ baraji sɔrɔ nka n'a m'a sara fana jurumu t'a kan n'a m'a sara jurumu foyi t'a kan madama n'a silamɛyara bi a kɔni b'i yɛrɛ minɛ a kana dumuni kɛ tugun a kana ji min donc don minnu kɔni tɛmɛna dɔnnikɛlaw bɛɛ y'a jira k'a fɔ o sarali t'a ma wajibi ye nka a ye a limaniyara don mun na yala o don in juru b'a la wa walama o juru t'a la donc dɔnnikɛlaw ka kuma fila bɛ o yɔrɔ la donc imma a b'a sara baraji ɲini bolo ma walama a t'a sara yɛrɛ n'a y'a diya n'a y'a sara a bɛ baraji sɔrɔ a la dɔw fana y'a jira madama n'a lima a silamɛyara o tuma a sarali bɛ k'a ma wajibi ye dɔnnikɛlaw ye nin de fɔ a la ala k'an bɛn sawaba ma naam nka imam a ni denmisɛnnin fana ka kiti ka surun ɲɔgɔn na naam denmisɛnnin min n'a balikuyara ka bɛn sunkalo tilefɛla ma bon an b'a ye ni maa min n'i ma balikuya sun ye wajibi maa minnu kan o ye maa damadɔ de ye maa minnu ye silamɛ ye maa minnu ye hakilimaw ye ani maa minnu ye baliku ye sun bɛ wajibiya ninnu de kan nka imam denmisɛnnin min wajibiyara ka bɛn sunkalo yɛrɛ fana tilefɛla ma i n'a fɔ nin ta bɛ cogo min na n'o ye midi waati ye yala o denmisɛnnin fana ka kiti bɛ bɔ i n'a fɔ nin ta cogoya wa
mɔgɔ min balikuyara ani mɔgɔ min silamɛyara a bɛɛ lajɛlen ka kiti ye fɛn sugu kelen ye donc denmisɛnnin min fana balikuyara a bɛ ɲin'a fana fɛ a k'i yɛrɛ minɛ de a k'i yɛrɛ minɛ mais a don fana don min n'a sɔrɔ yani a balikuyara o don na o don juru sarali an ye kiti min fɔ o kiti kelen de bɛ bol'o kan i ma a k'a juru sara baraji ɲini bolo ma walama a juru sarali ka k'a ma wajibi ye o dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama sama o yɔrɔ in na nka don minnu kɔni tɛmɛna a kan ka sɔrɔ a ma balikuya olu juru sarali t'a ma wajibi ye ala k'an bɛn sawaba ma naam mais ni denmisɛnnin sunna denmisɛnnin min ma balikuya yala a ka sun baraji parce que dɔnnibaaw bɛ kuma caman fɔ a la yala a bɛ sɛbɛn yɛrɛ de tɔgɔ la walima fa minnu ba min y'a bila sun na baraji bɛ k'olu de ta ye denmisɛnnin min n'a ma balikuya n'a sunna dɔnnikɛlaw ko a bɛ jate minɛ nafila sun de a ye ale bɛ jate minɛ i n'a fɔ nafila sun a bɛ bila a ka nafila ɲɛ n'a balikuyara a y'o sun minnu kɛ o bɛ fara a ka nafila sun kan nka bangebaga minnu fana kɛra sababu ye k'a bila a la olu fana b'a ka baraji ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ta la donc bangebaga minnu kɛra sababu ye k'a bila sun na ka sun in nege don a la o bangebagaw olu bɛ a ka baraji ɲɔgɔn de sɔrɔ a ka baraji bɛɛ tɛ di olu ma dɛ la a ka baraji ɲɔgɔn bɛ di olu ma ale yɛrɛ ka baraji fana bɛ bila a yɛrɛ fana ɲɛ nafila la donc sara fila o de bɛ denmisɛnnin n'a sɔrɔ a ye nin baara kɛ a bɛ jate ale bolo nafila ye sabula wajibi t'a kan o cogo kelen fana na bangebaga minnu kɛra sababu ye k'a bila a la olu fana b'ale ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a ta la ka da alakira ka hadisi dɔ kan addalu ala alkhairi kafa'ilihi wa addalu ala sharri kafa'ilihi donc mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ bila baara ɲuman na alakira ko sa sallam ko e bɛ n'a fɔ e de y'o baara in kɛ wa n'i ye mɔgɔ fɛnɛ nɛgɛn k'a bila kojugu la a bɛ jate i n'a fɔ e de fɛnɛ y'o kɛ donc n'i ye mɔgɔ bila baara ɲuman na n'a ye baraji min sɔrɔ a la e yɛrɛ fana b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ta la n'i ye mɔgɔ fana nɛgɛn k'a bila kojugu la n'a ye jurumu min sɔrɔ e fana b'o jurumu ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ka jurumu na ala k'an bɛn sawaba ma naam imam shekh samba an bɛ nɛgɛjuru sira dɔ bila halisa an balimaw ye maa minnu bɛ fɛ ka don ka ɲininkali kɛ nɛgɛjuru sira ye 20 71 76 95 mugan bi wolonwula ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru ni maa min ye wele kɛ la insha allah i ni imam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka imam hasan ba halisa an balimaw ka ɲininkali b'an bolo yanni an ka tɛmɛ n'an ka walandaw ye halisa o de ye banabaatɔ min ale tun bɛ man kɛnɛ sunkalo kɔnɔ ye mm. nka ala nana kɛ ala nana eh, fiɲɛbɔda d'a ma ah, a ka sunkalo kɔnɔ ye yala ale silamɛma fana ka sun fana kisi na kɛ cogo di ni banabagatɔ kɛnɛyara sunkalo kɔnɔna la a bɛ ɲini a fɛ a ka sun kɔntiniye donc a bɛ tɛmɛ ni sun ye don minnu tɛmɛna a kan olu juru sarali y'a ma wajibi ye donc madamu ale balikuyalen tun don alisilamɛ fana don donc don minnu tɛmɛna a kan a b'olu juru sara. ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min.

ayi ala k'an bɛn sawaba ma sɛk mustafi i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na ala bato tɛ yen ala ye ala bato min d'an ma min ka bon ala bolo min ka di ala ye ka tɛmɛ sali kan o tɛ seli de ka bon ka tɛmɛ ala bato bɛɛ kan wa seli de ka di ala ye ka tɛmɛ ala bato bɛɛ kan o la ala kira ko sɔsalam hadamaden ka baara fɔlɔ min ni ala b'a lajɛ i bolo alikiyama jɔ don o de ye sali ni sali ɲɛna i ka baara tɔw bɛ lajɛ ni sali ma ɲɛ o tuma ala b'a f'u ɲɛna a y'a lajɛ n'a sɔrɔ nafila dɔ b'a bolo ni nafila b'i bolo ala bɛ hinɛ i la k'o kɛ k'i ka faridaw wo datugu n'o t'i bolo dun o tuma o y'a bannen nin ye sali ye foyi t'an bolo dugumakolo sanfɛ min ka bon ka tɛmɛ sali kan seli bonya kojugu ala ye bato fɛn fɛn di ala kira ma sɔsalam a y'a bɛɛ d'a ma dugumakolo sanfɛ yan de nka sali bonya kojugu ala ye ala kira invite de ka taga fo kabakolo wolonwula la ka taga sali d'a ma o tuma ni mɔgɔ min tulonkɛra sali la i b'a la ka tulonkɛ i yɛrɛ la o kama sali man ka kɛ tulonkɛ la o de la ala kira sɔsalam a y'i kanto an ma a ko sɔlu kama rayitumuni usɔli a ye sali i n'a fɔ a ye ne ala kira yɛrɛ ye ka sali cogo min na donc sali de ye alisilamɛ yɛrɛ ka tamasiyɛn fɔlɔ o de ye sali ye a y'i kanto an ma a ka hadisi dɔ la an t'o walanda la al ahadu ladi bɛyinana wa bɛyinahu sɔla faman taraka fakad kafara a ko fɛn min bɛ silamɛ ni kafiri bɔ ɲɔgɔn na o de ye sali ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye sali to yen k'o tigi ye kafiri ye ni ala kira ka kuma de sɔsalam donc o b'a yira an na k'a fɔ sali ye bato ye bato min a man ka kɛ giringirin na a man ka kɛ kunfɛ sabula n'i m'a kɛ ka ɲa ala t'a minɛ i bolo ala kira ko sa salam ko maa dɔw bɛ sali ka sali juguya ni mɛlɛkɛw yɛlɛla ni sali ye sali mana tiɲɛ u bɛ sali mɔntɔn k'a kɛ ka a salikɛla ɲɛda gosi ko sali b'a fɔ ala k'i ta tiɲɛ i n'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min na sali b'i danga de donc o la an k'an janto nin na donc o la sali giringirinni k'a kɛ yanni a man ɲi a man ɲi tuma dɔw la i ka sali yɛrɛ tɛ minɛ i bolo donc sali giringirinni k'a kɛ ni tumaanina t'a la i ka basigi mafa yɛrɛ sali yɛrɛ yanni a kulu giriman dɔ ye o ye k'a fɔ n'i bɛ sali ka sali kɛ ni hakilisigi kalan ka kɛ k'a dafa i ka biri k'i kɔ tilen fo minɛn bɛ se ka sigi a kan ka sɔrɔ a ma bɔn i ka wuli k'i jɔ ka farikolo bɛɛ bila a nɔ na yanni ka taga tenturu la i k'i tenturu i misiri wolonfila ka dugumala sɔrɔ min ye tɛgɛ kɔnɔna fila kinbirikin fila senkɔni kuturuba fila ani ten ni nu olu ka dugumala sɔrɔ nin mun filɛ nin o de kan ka kɛ wa i k'a kɛ fana kɔnɔbara o kana nɔrɔ woro la i ka sujudu kɛ yani i bolo fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bolo fila da ten ka da o la i ka sujudu kɛ ka kaman dayɛlɛ dɔɔni a kana nɔrɔ ɲɔgɔn na donc mun filɛ nin a kan ka kɛ o cogo la ni mafa ye kalan kan ka kɛ ka dafa i ka sigili kan ka kɛ ka dafa fɛn bɛɛ kan ka kɛ ka dafa n'i m'o kɛ e yɛrɛ y'i ka sali yɛrɛ tiɲɛ i bolo pewu wa hali n'i b'a dɔn mɔgɔ min n'i bɛ seli a kɔfɛ n'a bɛ sali kɛ giringirin na sariyatigiw ko k'a tɛ bɛn i ka seli a tigi kɔfɛ donc i ka sali kɛ ni mafa ye o de ye fɛn ye fɛn min ni ala mago b'a la a ka kɛ giringirin ni dagabɔndala ye ala fana b'a minɛ giringirin ni dagabɔndala la ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma a ka ɲininkali in ka ɲi ni surtout kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma sunkalo in na an bɛɛ b'a lajɛ de karamɔgɔ min ka teli an yɛrɛ ɛɛ alimami vitɛsi walama fizeni mɔgɔw ɔ ko fizeni mɔgɔw fiw han yɔrɔ ɛɛ n balimakɛ usumani sɔlu tarawele ko a ko ko fizeni ɛ ko fizeni mɔgɔw ko kuma dɔ la n'i donna fize kɔnɔ k'a laban bɛ tɛmɛ n'i ye alijana kunna dɛ a bɛ pan n'i ye alijana kunna ka taga n'i ye yɔrɔ wɛrɛ donc i k'i cɛsiri i kana fara fizeni mɔgɔw kan donc seli kan ka kɛ ni basigi an b'o fɔ an balimaw ye k'a fɔ an yɛrɛ alimami ɲɔgɔnw ye n'an bɛ sali kɛ an ka siran ala ɲɛ an ka dɔn maa minnu b'an kɔfɛ alikiyama jɔ don ala bɛ taga an ɲininka olu ka sali kiti la donc ni sali tiɲɛna alimami bolo maa o maa bɛ alimami kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka sali tiɲɛni jurumu ala b'a bɛɛ di alimami ma alikiyama alimamiya ka gɛlɛn maa hakɛ fɛn fɛn b'i kɔfɛ o mana kɛ maa kɛmɛ yirika ye maa ba yirika mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ ni sali tiɲɛna e alimami bolo mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka sali tiɲɛni jurumu ala b'a bɛɛ ta ka da alimami kunna alikiyama jɔ don o cogo kelen fana na n'i y'a kɛ k'a ɲa fana mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔfɛ o tigila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka sali ɲɔgɔnna baraji ala b'a bɛɛ di alimami kelen ma donc alimamiya muruda fila don n'i y'a kɛ ka ɲa baara tɛ min ka bon n'a ye dugukolo sanfɛ nka n'a tiɲɛn'i bolo i bɛ nimisa alikiyama jɔ don mun na i jɔra mɔgɔw ɲɛ ma ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma donc k'a fɔ an balimaw ɲɛna u ka sira ala ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i jɔra maaw ɲɛ ma alikiyama ala b'i ɲininka a la i ye sali fɛn fɛn kɛ ni maaw ye ala b'i ɲininka a bɛɛ la alikiyama donc e yɛrɛ fɛnɛ kelen min bɛ sali la i ka sira ala ɲɛ i ka sali kɛ ni basigi ni mafa ye foyi t'i bolo dugukolo sanfɛ min ka bon ka tɛmɛ sali kan donc kama an bɛ ala deli ala ka sali ɲuman d'an ma an b'an balimakɛ fo a ka ni ɲininkali in na ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen bɛn sawaba ma ala ka limaniya dan an ma min b'a to an bɛ sali kɛ ni mafa ani basigi ye naam
Amin. Isa min bɛ duuru labila 20 71 76 95 Ayi. mugan bi wolonwula ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru ni maa min wele kelen na inshallah i ni imam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yen Ayi. ala k'an bɛɛ sɔn Amin. Cheikh Sanba halisa ɲininkali b'an bolo yen Naam. muso minnu n'olu bolo donna ji la Naam. n'olu fana su- eh, saniyara ka bɛn ni sunkalo tilefɛla ye Naam. walima muso minnu tun sigilen bɛ n'u bɛ bangejeli lahala kɔnɔna na Ayi. yala n'olu fana ka eh, jeli tigɛra ka bɛn ni sunkalo fana tilefɛla ye olu fana kiti fana bɛ cogo di tayi muso minnu bolo bɛ ji la walama muso min ka bange jeli don n'a tigilamɔgɔ saniyara yanni tile tɔ kɔnɔ a bɛ ɲini a fɛnɛ fɛ a k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni ji ma a fɛnɛ b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ani ji kɛli ma nka o don o tile kelen o juru a b'o sara kuma don minnu tɛmɛn'a kan a b'olu juru sara muso ka kiti ye donna ye ni muso bolo bɛ ji la sali wagati fɛn fɛn bɛ tɛmɛ k'a to lahalaya la o si juru t'a la a t'o si sara o t'o si sara madama k'a fɔ a bolo bɛ ji la a mana furancɛ fɛn fɛn kɛ sali fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a kan o si juru sarali t'a ma a t'o sara nka mun ye sun ye sun kɔni juru sarali ye wajibi ye i ye furancɛ hakɛ min k'i bolo bɛ ji la walama i bɛ bange basi la a ka hakɛ to donc olu kɔni juru sarali y'i ma wajibi ye nka don min fana na n'a sɔrɔ k'a fɔ i ma sun i y'i yɛrɛ minɛ o kɔnɔna la misali bolo ma yani e tun man sanu fajiri salila dɔrɔn e nana saniya donc i saniyara a bɛ ɲin'i fɛ i b'i yɛrɛ minɛ nka e k'a fɔ n ye tile bɛɛ kɛ n ma dumuni kɛ n ma ji min la o tɛ jate dɛ o don tile tɛ jate madama n'i ma sun ŋaniya sigi o la mɔgɔ fana ka kiti ye jumɛn ye muso min ale tun bolo bɛ ji la nka dugu nana jɛ fajiri kɛnɛ cira dɔrɔn ale yɛrɛ t'a dɔn a ne saniyalen don a walama n ma saniya ale tun t'o dɔn mais a t'a dɔn n saniyara ka kɔn fajiri ɲɛ walama n ma saniya ka kɔn fajiri ɲɛ donc o la o tigilamɔgɔ b'a yɛrɛ mina o tile kelen juru sarali a ma wajibi ma dama ni danganiya t'a bolo o tuma o juru sarali a ma wajibi nka n'a sɔrɔ a saniyara ka kɔn fajiri kɛnɛ cili ɲɛ a fajiri sera ka sɔrɔ ale m'i ko fɔlɔ o tuma n'a continuera ni sun ye o don tile kelen juru sarali t'a ma ma dama n'a ye ŋaniya siri ka kɔn fajiri ɲɛ o tuma o tile kelen juru sarali o t'a ma wajibi ye nka n'a sɔrɔ k'a fɔ ale t'a dɔn n saniyara walama ma saniya ale tora duti la a fajiri kɛnɛ cira a yala ne tun saniyara ka kɔn fajiri ɲɛ wa walama ma saniya ka kɔn fajiri ɲɛ ale kɔni tora duti in na a b'a yɛrɛ minɛ tile tɔ kɔnɔ o tuma o tile kelen a b'o fara a ka juruta don kan a b'o fara a ka juruta don kan dɔnnikɛlaw ye min fɔ a la o ye nin ala k'an bɛ sɔn ma. nka ale ka laada tun ye tile duuru ye walima tile wɔɔrɔ ye walima min ka ca n'o ye dɔɔnin

ka daminɛ tile kelen na ka taga tile saba olu taw tɛ tɛmɛ o kan o ye minnu ka laada kuntala ka surun donc dɔw bɛ n'u ye laada daminɛ tile kelen dɔrɔn tile fila u ka laada bɛ tigɛ o y'a bannen o ye muso minnu n'a sɔrɔ olu ka laada kuntala ka surun o ye muso fɔlɔ ye muso filanan o ye minnu ta ye normal ye olu ta bɛ daminɛ yanni tile wɔɔrɔ ka taga tile wolonwula o de ye normal ye donc ni laada daminɛna tile wɔɔrɔ ka taga tile wolonwula o ye normal ye bon minnu bɛ yen olu ta o ye exception ye o bɛ yɛlɛ tile wɔɔrɔ sanfɛ donc n'a daminɛna tile wɔɔrɔ sanfɛ ka taga bila fo tile tan ni duuru la olu bɛ yen olu ye minnu ta n'a sɔrɔ olu ta kuntala ka jan nka laada janjanba o ye tile tan ni duuru de ye tile tan ni duuru laada man ka tɛmɛ o kan donc laada ni muso ye laada ye tile kelen tile fila tile saba dɔgɔkun kelen ni tile tan ni duuru dafara sariyatigiw ko o tuma a tɛ jate laada ye tuguni a bɛ jate bana de ye sisan donc a bɛ jate bana ye donc mɔgɔ min bolo donna ji la ka tile tan ni duuru kɛ ni tile tan ni duuru tɛmɛna hali ni basi ma jɔ sariyatigiw b'a ɲini i fɛ i b'i ko i bɛ sun hali n'a sɔrɔ basi ma jɔ i bɛ sun i bɛ seli tile tan ni duuru kɔni mana tɛmɛ dɔrɔn o tuma a bɛ ɲini i fɛ i b'i ko ka sun wa hali i furucɛ yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ i la donc a bɛ jate bana de ye a tɛ jate sisan laada ye ma dama n'a tɛmɛna tile tan ni duuru kan sariyatigiw ye min fɔ a la o ye nin ye walasa k'a walawala kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen abubakari jabir aljazairi ale ye kitabu dɔ walafi an ye n'a y'a tɔgɔ da minhajul muslim o la sun kiti la yani hayida kiti la a y'a walawala yen kosɛbɛ ni mɔgɔ min seginna ka taga o kitabu in ma i bɛ a walawala sɔrɔ o kɔnɔ kosɛbɛ ala k'an bɛn sawaba ma naam

o la alakira ko sallallahu alayhi wa salam hadisi min n'a sɔrɔ k'a fɔ tirimizi nana n'a ye a ka sunanu kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ zeyd bun khalid yɔrɔ aljuhani ale y'a jira k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alayhi wa salam man aftara saiman ko ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka sunbagatɔ dɔ sun tigɛ kana lahu mislu ajirihi ko allahu taala bɛ sunbagatɔ ka sun baraji ɲɔgɔnna d'i ma ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a k'a sɔrɔ sunbagatɔ yɛrɛ ka sun baraji foyi ma bɔ o la donc sunbagatɔ mana sun ale ka sun baraji dafalen b'a bolo nka ale ka sun baraji bɛnna hakɛ min ma ala b'o ɲɔgɔnna fana di e ma e min kɛra sababu ye k'ale sun tigɛ o la ala kira ka sahabaw tun kɛra radiallahu anhum n'u tun bɛ sun tigɛ la u bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n'u sigi ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ donc dɔ bɛ ne bɛ n tamaro ta k'a d'e ma e fana bɛ tamaro ta k'a di ne ma an fila bɛɛ b'a baraji sɔrɔ ni ne ye n tamaro d'e ma ne ye e sun tigɛ ne y'o baraji sɔrɔ e fana bɛ tamaro di ne ma e fana b'o baraji sɔrɔ donc ka ji di ɲɔgɔn ma sun tigɛyɔrɔ la nin minɛ i ka sun tigɛ n'a ye o y'a dɔ ye nka fana an bɛ ɲɔgɔn bonyani minnu kɛ karisa nin minɛ i ka sun tigɛ an bɛ sukaro di ɲɔgɔn ma an bɛ balo di ɲɔgɔn ma o mun filɛ nin nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min ni sun bɛ tigɛ n'a ye donc sukaro ko ninnu olu ka ɲi nka tuma dɔw la n'an tora ka fɛn wɛrɛw don a kɔrɔ olu fana ka fisa ka tɛmɛ sukoro kan tuma dɔw la i bɛ sukoro di mɔgɔ ma nka fɛn min n'a bɛ sukoro k'o la o t'a bolo o t'a bolo a b'a kɛ cogo di n'a tɛna sukoro mugu mugan donc o la tuma dɔw la an ka malo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔw di ɲɔgɔn ma n'i ye sukoro malo d'a kan seri malo da sukoro kan k'a d'a tigi ma walama i ye ɲɔ d'a kan k'a d'a tigi ma ahan sisan kɔni a dafara mɔni a bɛ se k'o dilan a bɛ sukoro k'o la nka e ye sukoro di mɔgɔ ma fɛn min ni sukoro bɛ k'a la o t'a tigi bolo tuma dɔw la o ka gɛlɛn donc o la an ka ɲɔ da sukoro kan walama an ka malo da sukoro kan an ka taga o d'a tigilamɔgɔ ma walama i ka donboloka ye donc an bɛ ɲɔgɔn bonyani minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate sunbagatɔ sun tigɛli ye donc an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bonya hali ni se bɛ n ye donc an b'a di buran bonya minnu bɛ kɛ ni sukaro ye o n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ ye dɔ ye mɔgɔw bɛ sunnakariw dilan ka taga n'a ye misiriw la nin bɛɛ lajɛlen ye dɔw ye donc fagantanw bɛ yen walama dɔw yɛrɛ bɛ sun tigɛ nka se b'u ye dutigiw don nka i b'a sɔrɔ u n'u ka du yɔrɔ ka jan ale tɛmɛnsennatɔ don walama a bɔtɔ don baarayɔrɔ la a bɛnna n'aw ye misiri kɔnɔ a ale dun t'a ka so n'a sɔrɔ a b'a ka so dutigi don nka ale tɛmɛntɔla b'a sɔrɔ fɛn minnu n'a sɔrɔ k'a fɔ a b'olu bolo a bɛ a sun tigɛ a b'o baraji sɔrɔ donc nin yɔrɔ la an bɛ a fɔ an balimaw ye ala ye nɔgɔya kɛ minnu ye tiɲɛ na u k'u cɛsiri min ye sunbagatɔw sun tigɛli la misiri kɔnɔnaw la kangalibaw ni mɔniw n'a ɲɔgɔnnaw ka balow fana d'a kan n'a sera ka donbolo fana fara a kan o de ye fɛn ye min n'a sɔrɔ aw bɛ barajiba sɔrɔ donc Cheikh Moustapha n'i kɛra sababu ye ka taga ni mɔni ye k'a di mɔgɔw ma i tagara n'a ye misiri la i tagara n'a ye jamajɛyɔrɔ la kangaliba o n'a ɲɔgɔnnaw maa o maa bɛ dakuruɲɛ kelen ta o fɛn masina in na o mɔgɔ o mɔgɔ ye o ta o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ala b'u bɛɛ ka sun baraji ɲɔgɔnna d'i ma alahu taala ka hinɛ ye k'a sɔrɔ olu ka sun kɛ olu ta baraji dafalen b'u bolo e min kɛra sababu ye k'u sun tigɛ u ye baraji fɛn fɛn sɔrɔ ala b'a bɛɛ ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma donc an kan k'an cɛsiri nin fana na ka se ka sunbagatɔw sun tigɛ nin fana ye min ye k'a fɔ sun a ladabuw la kumaba dɔw fana ye ninnu ye an bɛ alahu taala deli ala ka a faamuko ɲuman nɔgɔya an ye a ladabu dɔ fana ye jumɛn ye o de ye ka an ɲin tereke k'an to sun na donc k'an to sun na ala kira ka hadisi bɛ yen ko sunbagatɔ dakasa ka d'ale ala ko ko sunbagatɔ dakasa ka d'a ye ka tɛmɛ misiku kasa kan nka o kɔrɔ tɛ e fana k'i da to a kasa ka bɔ la sabula ala kira yɛrɛ ka tagabolo tun ye jumɛn ye a tun b'a ɲin tereke k'a to sun na a ka sahaba dɔw lakali an ye inni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yuhsa yatasawwaku wa huwa sa'im ko n ye ala kira ye a tɛ jate k'a ban a bɛ k'a ɲin tereke ni gɛsɛ ye k'a to sun na donc k'i ɲin tereke ni gɛsɛ ye k'i to sun na nin fana ye sun ladabu dɔ ye an kan ka min kɛ k'an to sun na donc min bɛ ɲini an fɛ an k'a kɛ ni gɛsɛ jalan ye nin fana ye sun ladabu dɔ ye ayi o fana ye fɛn ye an kan ka min jateminɛ k'an to sun na sun ladabu dɔ fana ye jumɛn ye alikɔrɔna kalanni ne min ni ala ye alikɔrɔna kalan nɔgɔya i ye kana sɔn cogo si la alikɔrɔna yanni sunkalo ka don ka ban ka sɔrɔ i ma alikɔrɔna jigin hali n'a kɛra siɲɛ kelen ni ala ye kɔrɔna kalan nɔgɔya i ye i b'a sɔrɔ k'a fɔ caman bɛ yen kɔrɔnaw bilalen bɛ so kɔnɔ fo ka gɔngɔn d'a la ala ye kɔrɔna kalan nɔgɔya e ye i ye kɔrɔna durusi yɛrɛ k'a ban walama i bɛ se k'a kalan i ɲɛ na k'a ban fo ka gɔngɔn da alikɔrɔna na e tɛ alikɔrɔna kalan o man ka kɛ alikɔrɔna kalo o de filɛ nin sunkalo ye sunkalo ye alikɔrɔna kalo de donc o la an ka kalan barajiba bɛ sɔrɔ a la i yɛrɛ k'i jija don o don i ka hizibu kelen kelen kalan n'o kɛra sunkalo bɛ taga fori o y'a sɔrɔ i y'a durusi yanni a kalan k'a ban i ma n'i bɛ se k'a kɛ fila ye o kɛ n'i bɛ se ka saba yɛrɛ kɛ o kɛ n'i sera dɔgɔkun o dɔgɔkun a kɔnɔna la alikɔrɔna jigin k'a jigin siɲɛ naani n'i ma s'o la i k'a kɛ siɲɛ saba n'i ma s'o la fila nka i kan'i jija sunkalo ka don ka ban e alikɔrɔna kalanna ka sɔrɔ i m'a jigin hali siɲɛ kelen donc i k'i jija a kalanni na ala k'an bɛn sawaba ma min bɛ da o kan tafsiri minnu bɛ kɛ misiriw la an ka gɛrɛ tafsirikɛyɔrɔw la ka se ka alikɔrɔna kɔrɔ lamɛn